Илъэс блэкӏам накъыгъэ мазэм Налшык къалэ щызэхэт Аллигатор спорт клубым теухуауэ нэтын дгъэхьэзырауэ щытащ. Ди республикэми къэралми я пщӏэр зэхьэзэхуэ зэмылӏэужьыгъуэхэм лъагэу щызыӏыгъ щӏалэхэр фэдгъэцӏыхуат абы щыгъуэм. Иджыблагъэ Аллигатор клубым иджыри зэ деблагъащ. Ди иужьрей зэхуэзэ лъандэрэ зэман куэд дэмыкӏами, зи гугъу пщӏын мащӏэтэкъым. Нобэ теухуауэ уэ дызыхуейр псори къыдэмыхъулӏа къыщӏэкӏын, ауэ нэхъыбэу мураду тщӏар Алыхьым жиӏэм къыдэхъулӏа. Къыдэхъулӏар мис мыгъэ кӏуам.

Гу къабзэкӏэ моду ди кутӏыгъэкӏ мис деплъа нэужькӏэ уемрмрам къытхуэзжьэхуар жыдоӏэри дрогушхуэ, дрогуфӏэ. Гъащӏэ Алыхьым ирит узыншагъэ куэд Алыхьым ирит министр спортым. Мыдкӏэ дыкъабэнкӏи декабрым тӏощӏрэ ебланэм аргуэру ACB лигэ, ACB международный турнир. Мыбдежым къедгъэблагъэщ Чеченскэ Республикэм я представительхэри, аргуэру едгъэкӏуэкӏа Къэбэрдей-Балъкъэрым зигу иримыхьа зыри къинакъым ар зылъэгъуа псоми щытхъуу ӏейуэ дахэу евгъэкӏуэкӏа шоу хуэдэу едгъэкӏуэкӏа. Мыбдежым щӏалэ щӏэтхэм догугъу, долэжь. Ди лозунгыр Спорт, это не игра, а залог здоровья нации жери, тхьэмадэ нэхъыжь дыдэм, Россием къиубыдэу абы зэрыжиӏам теухуауэ, дытету ауэду мурад тщӏауэ щӏалэщӏэхэм долэжь, ди щӏалэхэр нэхъ тэмэм зэрыхъун, нэхъ Дунейм нэхъ тэмэму зэрытетын иужь дитщ. Хэт дауэду еджэми, школ нэунэ мис ауэду зэдгъащӏэу, унагъуэкӏэ дауэду щытми зэдгъащӏэу, я моху зрамыхуу, мис тренировкэ къакӏуэу, соревнование тшэу мис ауэдурэ

Ауэдурэ екӏуэлӏэжа. Февралым и тӏощӏрэ щым Налшык деж едгъэкӏуэкӏыну ди гугъэ, зэхьэзэхуэ профессиональный бойхэмкӏэ Черкесск щыщуи, ди щӏалэхэри щызауэ Плазэм щекӏуэкӏыну. Сеткэ къыддэӏэпыкъури тхуащэхуа Министерствэ спортым сэ Аслъанбек езым къыфхуэщэхуну схуей, сыт жери абы и фӏыгъэкӏэ къытхуащэхуауэ. Ӏейуэ, сэбэп хуохъу, абы имыту сеткэ имытым загъэхьэзырыфкъым щӏалэм зэрыхуейм хуэдэу. Псори боксерхэм ринг ямыӏэу зэрызамыгъэхьэзырыфым хуэдэри сеткэ димыӏэу загъэхуэхьэзыркъым, ӏейуэ сэбэп хуэхъуа. Тӏэкӏу иужькӏэ сыӏэбэжынщи, мы илъэсым и кӏэм.

Чемпионат КБР по грэпплингу едгъэкӏуэкӏынущ Алыхьым жиӏэм. Итӏанэ абы къыщынэмыщӏа ди спортзалым и раздевалкэ жыпӏэми, душевой жыпӏэми абыхэм тӏэкӏу ремонт тӏэкӏу хуейщ, ахэр иджы Алыхьым жиӏэм зэфӏэдгъэкӏынущ.
Аллигатор клубым щӏалэгъуалэ куэд къокӏуалӏэ, илъэсибгъу зи ныбжьхэм щыщӏэдзауэ илъэс тӏощӏрэ блы, тӏощӏрэ и хъухэм деж щиухыжу. Ипэ нэтыным щыгъуи щӏалэ нэхъ къыхэжаныкӏахэм нэӏуасэ фахуэтщӏауэ щытащ. Ноби а ӏуэхум пыдощэж. Мухьэмэд, Маем щыгъуэ дызэх дыщызэхуэзам щыгъуэ узэуэн хуейуэ, утыку уихьэн хуейуэ щыта? Мис иджыпсту зэман дэкӏауэ, зэман блэкӏам теухуауэ сыт жыпӏэфыну дауэрэ ӏуэхур къекӏуэкӏа?
Ӏуэхур уей. Маем дыщызэхуэзам щыгъуэ зы бой сызэуауэ дызэхуэзауэрати, а зы боир къэсхьат, ауэ абы еужь зэ сызэуати, етӏуанэ раундым си ӏэр скъутэри, мы боир схупыщаӏым. Абы лъандэрэ си ӏэр згъэхъужа, иджы зызогъэхьэзыр. нэгъуэщӏ бой щӏэ гуэр сиӏэн хуейуэ.
Зэрытщӏэмкӏэ, иджыри ACB лигэм контрактхэ мис а илъэс дызытехьам теухуауэ Дауди зытегу узэуэну. Илъэсыщӏэр къызэрихьэрэ зызгъэхьэзырын щӏэздзауэ мартым ипэхэм дей Грознэ дей сыщызэуэн хуейуэ щытщ. Абы зызогъэхьэзыр мы илъэсым къриубыдэу. боищ сщӏын си гугъэ.
Шэшэным узэзэуэн хуейр зэхэкӏауэ щыт иджыпсту? Шэшэным сызэзэуэн хуейр уей зыхэмыкӏа джыри оппонент къысхуагъуэтурэ сызэзэуэн хуейр джыри определеннэ щыттым. Мыкӏэ уэ езым уи формэм теухуауэ Уи ӏэр къутауэ куэдрэ тренировкэ умыщӏауэ щытмэ, формэр пфӏэкӏуэдауэ щыхъун. Формэ къыпхуэщтэжа исту тэмэму хьэмэрэ дауэ зэрыщытыр? Формэр, Алыхьым и шыкуркӏэ, формэр къэсщтэжа, си ӏэри хъужа, Алыхьым и шыкуркӏэ. Си гугъэ сызэуэну нэхъыфӏ сымыхъуам, Алыхьым жиӏэм, нэхъ ӏей дыхъуакъым.
Вольнэкӏэ сщӏыуэ щыта псом ар хъуауэ. Адэкӏэмкӏэ илъэситӏ ипэ мы клубым сыкъэкӏуат сэ ӏуэху къэсщӏыну. Гулмбэкъуэ Амир дей. Фӏы сехъуапсэт, зэращӏ сытхэр и спортсменхэр кӏуатэт. Нэхъыжьыфӏхэ ӏэщхьэ щытти сехъуапсэри сыкъэкӏуат. Дощӏ тренировкэр. Иджыпсту вольнэм сыхэтащ жыпӏа, вольнэр къэбгъэнауэ адэкӏэ ищту ММА нэхъ уигу зыдихьэхыр ара?
ММА-ра, дапэкӏэ?

Узэрыхэтрэ куэд щӏа си гугъэӏым ара?
Илъэс хъуар.
Тӏэ, илъэсым къриубыдэу ММА-м и лъэныкъуэкӏэ сыт къэблэжьахэр, дауэ, дапхуэдизрэ узэуа?
Профессиональнэ бой тӏу сщӏа, зыр къэсхьа, зым сфэнэхкъым. Ислъам и цӏэ лей фӏащауэ Мустангкӏэ еу джэруэхьэ пчэу кабжэ цӏыкӏу хьэу фӏащын егъуа? Щӏэ, тренингым къысфӏащауэ.

Бэнэныр сыт щыгъуи нэхъ сфӏэгъэщӏэгъуэнт, аращ къыщӏыхэсхатэри. Илъэсийкӏэ сыхэтащ дзюдом. Абы иужькӏэ ММА-р сфӏэгъэщӏэгъуэн хъури мыбыкӏэ зыкъестыжащ. Ипэхэм зыри къыскӏэлъымыплъу тренировкэ сщӏыуэ щытащ. Апхуэдэурэ Къэбэрдей-Балъкъэрым ММА-мкӏэ и зэхьэзэхуэм сытекӏуа хъуати чэнджэщ къызатащ Аллигаторым Джэрэндокъуэ Амир и деж сыкъэкӏуэну. Мыбы минитӏрэ пщыкӏущ гъэ лъандэрэ сщыӏэщ, Амир и нэӏэр къыстету зызогъэхьэзыр зэхьэзэхуэ зэмылӏэужьыгъуэхэм сыхэтщ. Профессионалу щэ сызэуати, тӏум сытекӏуащ, зэм сыхэнащ. Зи ужь ситыр сигу ирохьыр. ММА-р спорт лӏэужьыгъуэ гъэщӏэгъуэнщ псынщӏэу зеужьыр. Илъэсыщӏэм ипэкӏэ Налшык ACB-м щригъэкӏуэкӏа зэхьэзэхуэм сыщызауэри сытекӏуа щхьэкӏэ щыуагъэ куэд сщӏащ, ауэ ахэри згъэзэхуэжынущ. ACB лигэм контракт щыстхащ щэ сызэуэну. Абы щхьэкӏэ Страйк Янг Иглс жыхуиӏэ зэпеуэм сыщытекӏуащ. Япэкӏэ сызэзэуэн хуейр иджыри зэхэкӏауэ щыткъым, дожьэр. Фӏыщӏэ хуэсщӏыну сыхуейт си тренер Джэрэндокъуэ Амир, итӏанэ Соблыр Самвел, къыщынэмыщӏауэ Аллигатор клубым и тхьэмадэ Джатэ Арсен, я къару, я зэман къыстрагъэкӏуадэ.
Илъэс зырэ ныкъуэ хъуауэ сощӏ, мы Амир тренировкэ сщӏэтыну бокс щӏэсу щытат икӏи селъагъу стрину, абы сыкъыхэкӏын хуей хъуа мыбыкӏэ, еджапӏэ щхьэкӏэ сыкъэкӏуэн хуей хъуат икӏи амину.

зыхахауэ. ММА-м узэрыхэт лъандэрэ пщӏахэм теухуауэ, уздэщӏахэм теухуауэ дэ тӏэкӏу и гугъу тхуэщӏыж. Ну, тӏо сызэуауэрэ, ауэ Амир сымэ, Арсен сымэ я хьэтыркӏэуи япэ увыпӏэр къэтщтэну дыхущӏокъу, томрэ къыдэхъулӏэну дыщогугъмэ. Адэкӏэ дызыхуэкӏуэмэ, зэ зыбжанэм жытӏэн, сыт хуэдэ гугъэкӏ, сыт хуэдэ гупсысэхэр, сыт хуэдэ гу, Гухэлъхэр уиӏэ, сыт хуэдэ турнирхэм укӏуэну ухуей щыт? Мазэ къакӏуэ грэпплингкӏэ екӏуэкӏын хуей республиканский турнир. Абы дыхыхьэн ди гугъэ, абыкӏэ щӏэддзэну ара бэнэныр. Нэхъ опыт щхьа зыгуэр щхьа дыбэнэн ди гугъэщи, ди гугъэ дыхыхьэн. Хуейр цӏакӏуэ сахуэарэзыну, гуапэу къытхущытщ, гуапэу дыхущытыжщ, нэхъыжь хуэдэу дахущытщ, пщӏэ фыдощӏ, езыхэми къытфащӏыну, дызэбгъэдэтщ, дэӏэпыкъуэгъу фӏыуэ къытфащӏ. Си зэцӏэ плантырэ.

Школыр къэзухри, итӏанэ рукопашным сыхыхьэну хъуат. Рукопашным сыхэтурэ сигу ирихьат мы спортыр икӏи ММА-мкӏэ сыкъэкӏуэжат, рукопашкэкӏэ сщӏыурэ. Рукопашкэри, боксингри ари псори нэхъыфӏу зытеухуар тхьэлъэӏуэра? Бэнэным теухуауэ Амир сымэ къыхуэлажьэ хъуну? Нтӏэ, иджысу борьбам фӏыуэ долэжь, иджысу именно абы акцент еттауэ нэхъ долэжьри.

Си щыуагъэ къыдгурыӏуэжащи, мис иджыпсту долэжь. Щыгъу си щыуагъэр борьба аращ икӏи борьбам иджысу нэхъ тетауэ дэ долажьэ борьбакӏэ. Февралым и кӏэм Алыхьым жиӏэм екӏуэкӏын хуейщ турнир Налшык профессиональными, Алыхьым жиӏэм абы зыдогъэхьэзыри. Пэжу бгъефыщи, сигу ирохь мис мы клубыр. Директор Арсенми, Амири тренерыфӏщ. Сигу ирихьт мис мыбы сыкъыщӏыхьауэ аращ икӏи Алыхьым жиӏэ мыбы сыхэтыну си гугъэщ. Филиал къызэӏутхыну ди гугъэ. Куба къуажэм е Анзорей къуажэм ауэдууэ спорт залыщӏэ къызэӏуахащи, абы теухуауэ щӏалэгъуалэри абыкӏэ-амыкӏэ къолъаӏуэ.

Мис модэ клубым щӏалэгъуалэ, мыбы къекӏуалӏэм теухуауэ, мыбы щӏалэгъуалэшхуэ къокӏуалӏэ. Ди жагъуэ псоми ди ӏэ нэсым, дыпэлъэщым, дызэрыхуейм уэдуэ, мис нэхъ моуэ зыкъэтӏэтарэ жытӏэу, дызэрыхуейм уэдуэ зыкъэтӏэтыфым, ауэ. Къэбэрдей-Балъкъэрым теухуауэ бизнесмен ирехъу, хэти ирехъу, зыхузэфӏэкӏ мис мы интервью, мис мы передачэ зылъэгъуным зигу къеу. Дэри икӏи моду дадэӏэпыкъуарэт жызыӏэхэм, ауэдэ къахэкӏыу щытмэ, ӏейуэ ди гуапэ хъунут. Ауэдэ къахэкӏрэ зыгуэркӏэ щӏэгъэкъуэн. Къытхуэхъуам, зыгуэркӏэ дэӏэпыкъуэгъу къытхуэхъуауэ щытатэмэ, ди гуапэ хъунут, ину берычэт бесын жытӏэнут. Щӏалэгъуалэхэр къыдогъэблагъэ, фыкъакӏуэ, феплъ. Ди бжэр сытым дей зигу къабзэ, зигу модуэ заниматься сщӏарэт, моду результат згъэлъэгъуарэт, мис сэрыкӏыу, мис моду сыхъуарэт жызыӏэ, ди бжэр сытым дей зэӏухащ.
Уи ӏэхэр зэтедзауэ ущымысмэ, узыщӏэхъуэпсым утелажьэмэ, узыпэщӏэхуэ щхьэполъэпохэм уи гур ирамыудмэ, псоми улъэӏэсынущ, уи гугъапӏэхэр наӏуэ хъунущ. Аллигатор спорт клубым и тхьэмадэхэм, хэт щӏалэхэм а псор зэхащӏыкӏыу щытщ. Аращ нобэкӏэ апхуэдиз къащӏехъулӏар. Шыщӏэ къамылъхум уанэ тедмылъхьэу адэкӏэ дакӏэлъыплъынщ ди нобэрей нэтыным и лӏыхъужьхэм. Догугъэр текӏуэныгъэ куэд къапэщылъу.